Moni, ndine Jack. Uyu ndi Emmett Corrigan ndi mkazi wake Ashley Corrigan. Anakumana ali ang'ono ali ndi zaka 17 nde pamodzi anaberekerana ana 5. Atakhalakhala chifukwa cha kuvuta kwa moyo, Emmett anachita decide kuti apite ku school akapange law. Angakhale zinali zovutirapo chifukwa choti ana 5 iye akachokapo nde kuti zinthu zikhala zovuta. Nde Ashley anavomera kuti eya pitani mukaphunzira zitithandiza. Nde 2007 Emmett anayamba sukulu yake ya law. Kunali kutali kumene amapita, koma amapita basi amadikira ndiye samakhala pa khomo nthawi yayitali. Khalekhale Emmett anamaliza sukulu yake ija. Atamaliza anapeza ntchito yake ya law. Anangogwira pang'ono kenako anapanga decide kuti atsegule ofesi yake, at- atsegule business yake yopanga law. Nde anatseguladi business yake amagwira. Ndiye ntchito imamuchulukira. Anampempha nzake kuti amuthandize kupeza munthu one kuti azimuthandiza ngati paralegal kuntchito kuja. Mnzake uja anamupezeradi munthu. Munthu wake mzimayi uyu dzina lake Kandi Hall. Kandi anali ndi zaka 40 nde anali wamkulu kwa Kandi anali ndi zaka 10 kuposa Emmett. Komanso Kandi anali okwatiwa anali ndi ana awiri. Atayamba kugwira ntchito kumene kuja anayanjana kwambiri Kandi ndi Emmett. Anapeza kuti Emmett anasiya ndi kumabwera kunyumba nthawi zonse komwe basi anangosinthiratu khalidwe kukhala basi oti Ashley mkazi wake uja kumadabwa kuti kodi tsono nditani nde amango- Ashley uja amangopemphera ndi kumalimbikira kuti ndingatani kuti mamunayu andikondenso ngati kale kuyesetsa nkomya chilichonse koma abambo amangopita ku ntchito samamulabadira mkazi wawo olo pang'ono Kandi uja ankabwera amachezanso ndi Ashley uja olo nthawi yonena kuti mmene amabadwa mwana womaliza iye anali pompo kumathandiza pamenepo kumagulira mphatso basi kumasangalalira zingati zabwinobwino koma tsiku lina atadabwa nazo kwambiri Ashley uja kuti "Ah, kodi munthu uyu angokhala ku ntchito nthawi zonse bwanji anamulondola kupita ku ntchito komweko kumulondola Emmett uja atapita kumeneko anakampeza ali ndi Kandi uja akugwira ntchito koma mmene anavalira Kandi Ashley sizinamusangalatse ana anavala siketi yayi fupi kwambiri ndi sapato zazitali kwambiri magogoda atali zina zake koma iye uja anadzaganiza kuti ah, koma mavalidwe amenewawa munthu kumavalira amuna a eni ake amuna anzako munthu wokwatiwa kuti amuna ake akumulola kunena kuti aziyenda choncho koma iye anangoganiza kuti ah, mwina ndikulakwitsa nde Kandi sangapange china chilichonse plus Kandi ndi wamkulu kwa Emmett iye kumangolimbikirabe kuti ndiyesetse kuti amuna anga asinthe akhazikike tizikondana mbali inayi mamuna wake wa Kandi anali nayenso atayamba kuchita notice kuti Kandi wasintha amakonda kumangokhala ku ntchito plus wasintha basi khalidwe lake kamwano chani kungokhala distant kuti "Ah, kodi mkazi uyu chikuchitika nchani kenako mamuna wake wa dzina lake Robert amamutcha Rob adayamba kukayikira anayamba kuganiza nawo kuti munthu uyu mwina wayamba wapanga chibwezi and amamukayikira kuti mwina wapanga chibwezi ndi bwana wake Emmett uja koma panalibe umboni koma chifukwa chonoti zinthu zimapitirira anazatopa nazo ndi rob yemweyo nde anazakangana naye mkazi wakeyo kunena kuti koma zimene mukupangazi ndatopa nazo nde akamuyankhula amayankha mwano chifukwa choti zimamukomera zomwe zimachitikazo nde mbali inayi ashley tsiku lina mu 2011 anapanga decide kuti ineyo napemphera pemphera ndikufuna kuti banja langa likonzedwe nde ndipanga zotheka kuti ngakhale sizikuyenda mamuna anga akumapanga mwano angondichokera angotani anamuphikira chakudya cha pamtima wake kukonzakonza chani kunena kuti ndifuna ndikhale pansi ndimuuze mene ndimamukondera kunena kuti ndikuziwa kuti china chake sichili bwinobwino koma ndi- ndi- ndikhala wokhululuka ndikufuna kunena kuti atleast titani tikhale pa banja bwinobwino mene tinalili kale kupanga mkomya wake kuyika timakandulo mnyumba kukongolesa kongolesa kuti amuna anga akamabwera kuchoka ku ntchito tikhala tidya tisangalala koma tsiku limenelo Emmet anabwera mochedwa kwambiri ana onse atakagona kale atadya kale Ashley uja anangokhala kumamudikirira atatulukira Emmet uja kupeza munthu avutikira waphika waphika wa- wachita kutchena kukhala tsiku limenelo Emmet uja kungomuuza kuti ah, ndakhuta ndadya kale sindikufuna kudya nde anakhumudwa Ashley uja kuti Usono ndiye munthu nkutani chilichonse ndikuyesesa kuti banja lilitani liyende ndikudzichepetsa ndikumpasa ulemu angopanga za mwano mwano emet uja kenako emet uja nthawi yomweyo kuoneka kuti walandira foni anapita ku toilet kukayankha foni kenako kutuluka kunena kuti a ndikuchokapo kaye ashley ati ineyo ndavu ashley ati ineyo ndavutika kupangirani zonsezi ndiye mukuchokaponso madzulo usiku usiku ngati uno iye uja kuyankha kuti ndikupita kaye ku Walgreens amati kaya akagula chani msangamsanga ndibweranso basi anangotuluka kupita kumene amapita kuja ku shop ku Walgreens komanso tsiku lomwelo kandi atapita kunyumba anampeza mamuna wake atakwiya rob uja atapakira kunena kuti ine ndatopa nazo ndikuchoka sindingamakhalire zopusa ngati izizi nde kandi uja ataona mmalo moti akambe ndi mamuna wake uja iyeyo nkumuyimbira foni emet nde foni analandira emet ali kunyumba kwake ali ndi ashley uja kunena kuti tiye tikakumane ku Walgreens nde rob anali atatuluka mnyumba atatenga katundu wake atanyanyala Kandi ananyamuka kukakumana ndi Emmet ku Walgreens nde usiku omwewo kunapezeka kuti mwana wake wa Kandi amadutsa pa Walgreens paja samadziwa kuti mayi ake ali kuti anangodabwa wapeza galimoto ya mayi ake mu car park koma iye analowa mu Walgreens muja sanawaonepo paliponse mayi ake nde amadabwa kuti chifukwa chani galimoto ya mayi anga ili kuno koma iwo sindikuwaona nde anayesera kuwayimbira mayi ake foni koma mayi ake sanayankhe ataona mayi ake sakuyankha anayimbira bambo ake foni samadziwa kuti mayi ake ndi bambo ake ayambana anafunsa bambo ake kunena kuti "Ah, ndili ku Walgreens koma kuli galimoto ya mayi anga mayi anga kulibeko mukudziwa kumene ali kapena ali ndi inuyo abambo ake anangoti a sindikudziwa koma usadandaule osa mwana uja osadziwa kuti waauza bambo ake komwe amayi ake ali anadziwiratu rob uja kunena kuti ndiye kuti ali ndi emet rob anamuimbira foni mkazi wake uja kandi kandi kuyankha ndi anayamba kulongolozana fachira amamuuza kuti ndikudziwa amene uli naye ndi emeti uja nayenso kufuna kukuwa analanda foni ija nkuyamba kulalatizana ndi rob uja kumuchalenja iwo aja osadziwa kunena kuti rob akudziwa kumene ali chifukwa anthu anali mgalimoto ya emeti CCTV inaonesa Kandi akufika aposo inaonesa ali ndi Emeti akutengana akupita kukagula mafuta. Anatengana awiri koma akapanga za chisembwere zawo. Kenako apo Rob atafika anayidutsa galimoto ya mkazi wakeyo, kenako analowa mu shop muja anawuyang'anayang'ana sanamuonemo mkazi wakeyo. Ndi apo akuonekanso akutuluka wayidutsanso galimoto ija kenako analowa mgalimoto mwake nkuyisuntha galimoto yake ija kuyichotsa poonekera pamene panali cctv kukayika kumbali kwa galimoto ya mkazi wake uja koma ponena kuti pobisika ndi cctv komanso rob pobwera anabweretsa mfuti atabwererako kandi ndi emeti kunena kuti kandi azibwerera mgalimoto mwake anangodabwa mu car park kunja kuli rob anthu aja nkuyamba kukangana rob ndi emeti uja ali ngati mukangana anangodabwa rob watulusa mfuti panaomberedwa zipolopolo zitatu ziwiri chimodzi chinamuombera pa chest ndi mutu emeti emeti anamwalirira pompo chipolopolo china chinamuombera rob pa mutu koma anali bwinobwino sanavulale kwambiri anapita kuchipatala ndi anthu ena omwe anali pafupi anayimba foni ku polisi kuti tamva mfuti kandiso nkuyimba foni ku polisi nthawi imeneyoyo ashley ashley anali ali kunyumba akudikira kuti amuna anga aja abwere tikambirane anangodabwa mmawa mwake kubwera apolisi kuzampasa uthenga wa maliro kuti amuna ako aphedwa amakanganirana mkazi ndi mwini wake pamene iye anadzazindikira kunena kuti zonse ankankayikira kandi zija zinali zoona nalidi pa chibwezi ngakhale rob ankakhala akumuuza kuti sindingayende ndi munthu wamkulu ngati ameneyoyo nde imeneyo imfa imene anafera emeti rob anamangidwa anampanga sentence to 30 years in prison and chifukwa chenicheni chomwe anammangira nchonena kuti Iye sanapha munthu, koma umboni wake kwambiri unali wonena kuti anasuntha galimoto yake kuchoka poyera pamene panali CCTV kukayika pamene panalibe CCTV poti pasaonekere kuti pasakhale umboni wa zomwe anapanga. Ashley anapeza mamuna wina anaberekerana ana awiri. nkumamukondanso bwinobwino kuposa mmene amakhalira ndi Emmet uja. pamene kandi ndi chisembwere chakecho kumadziwa kuti kumakakhala kumafika pomakhala kumakathandiza kulera ana ashley uja kutani kumbaliku akuyenda ndi amuna ake analuza amuna awiri analuza chibwezi analuzanso amuna ake so amuna ake ali mprison basi ndi zinthu zina zimaoneka za simple koma zisankho zomwe anthu amapanga zodzikonda osaganizira anthu ena sizimachita effect iye yekhayoyi amene wapanga chisankhocho ngati mu nkhani iyi emmett kuti iyeyo anaphedwa koma zinachita affect anthu ambiri ana ake anatsala ndi umasiye mkazi wake anamusiya choncho zinali nkhani zochititsa manyazi nkhani zowawa komanso ana a rob anapezeka kuti akukhala ndi mbiri yoyipa kuti bambo awo anapha munthu rob uyo wathera mu ndende zinonena kuti chisankho choyipa cha anthu awiri chinachita affect anthu ambiri kwambiri ndiye anthu nthawi zina amangopanga zinthu osaganizira kuti kuti kodi zinthuzi zimachita affect anthu ena bwanji kuti ma choices athu tam- nthawi zina amatha kupweteka anthu ena imeneyi ndi nkhani ya emmett rob ndi kandi ndi ashley zikomo kwambiri